anangomugulira zimayi ameneyi 1 kg yokha ya nyama zodabwisa zinachitika anapita muzi wina wa ku europe al baritaniya zibamboyu anapita ku chipatala cha kumene kuku atayezedwa mthupi mwake anawuzidwa kuti ukudwala nthenda yayikulu kwambiri ndipo mtima wako ndi wofowoka kwambiri ukuyenera kugwira zintchito zolimbisa thupi lako apo bi mumwalira mwadzidzidzi Zibambo anena kuti, Ndiloleni ndipite kunyumba ndikabweze zikatundu za eni ndi kubweza ngongole ndi kuwatsazika ena achibale anga. A doctor anena kuti, Mubwere mwachangu poopera umoyo wako. Ananyamuka kukatsazika ma family ake ndi ena achibale ake m'malo osiyanasiyana. Anatsazikana ndi abale akewa poganiza kuti sakabwerako wamoyo. Anakasazikanso abale ake ena amene anali pafupi ndi bucha ina. Choncho anasuzumira ku bucha kuja. Pansi pake anadzamuona kuti pali mzimayi wokalamba kwambiri amene amatoleza mafupa amene amatayidwa kuchokera mu buchamu kukataya ku dasibini. Mzimayiyu anatenga jumbo imene amaponyera mafupa a nyama amene amatolawa. Atafunsidwa kuti chifukwa chiyani, adayankha kunena kuti, Ineyo ndimakhala ndi ana okwana 10. Palibe amene amathandiza anawo. kungopatula ndekha choncho nyama anadya kalekale ndikufuna akangomva fungo la nyama basi zibambo atamuona ata- ataiona nkhalambayi anayamba kulira kwambiri choncho anamva chisoni analowa mu laibulale muja um, amene mubucha muja ndikuwauza anthu amubucha muja kunena kuti muzipereka mapisi a nyama nthawi iliyonse imene zimayiyo wabwera kuno Zimayi anena kuti ayi usatero. Zibambo anena kuti uzibwera kuno tsiku lililonse uzitenga 1 kg ndipo ine ndizilipira anthuwa azitenga ku akaunti yanga. Choncho izi anasayinirana. Zimayi anayamba kusekerera kwambiri kumwetulira kusangalala. Akunyamuka mzibambo uja anayamba kupanga ma dua osiyanasiyana kuti Allah amudalise ampase umoyo wabwino osangalala. Atabwelelano kwawo anadabwa ana ake family yake kuti mzibambo uja akuoneka mosangalala kuti thupi lake likuoneka kuti ndilathanzi ngati kuti sakudwala nthenda iliyonse anati musadandaule ndikupita kaye kuchipatala tiona kuti zikakhala bwanji kuchipatalako. Zibambo no ali kuchipatala akuyezedwa kachiwiri akuwuzidwa kunena kuti mthupi mwanumu mulibe nthenda iliyonse ndipo mtima wanu uja ndi wamphamvu kwambiri mulibe nthenda iliyonse mukuyeza kumene tayezaku madokotala anadabwa kwambiri anafunsa kodi unapita kukalandira mankhwala ena ake pena pake kapena kuchipatala kwina kwake anati ayi ndinangopita kukasazika family yanga Madokotala kugwira pakamwa kunena kuti eh ndizodabwisa zinthu zimene zachitika panopazi. Anena kuti sindapite mankhwala ku chipatala chilichonse kapena kuti kulandira mankhwala ena aliwonse koma ndangotsanzika chibale ndi kulinganiza zina ndi kumabwerako. Adokotala akuti oho ndi mmene zilili. Madokotala ambiri anadabwa. Uku ndi kufunikira kopereka sadaka kumuthandiza munthu amene ali ovutika. Choncho Mtumiki adalankhula kunena kuti kuzera mukumuthandiza munthu, Allah adzachosa mavuto anu amene inu muli nawo. Ndiponso simukuziwa kunena kuti kodi ndi chabwino chiticho chimene inuyo chikakupangitseni kuti mukalowe ku Jannah. Perekani kena kalikonse chingakhale kuti ndi kochepa kamene mukuona kuti aka ndi kochepa, mperekani kumpatsa munthu wina amene alibe. tiyeni uthenga umenewu tiumwaze madera osiyanasiyana monga ma facebook ma whatsapp kuti anthu enanso amve kufunikira kwa kuthandiza kufunikira kopereka sadaka kumuthandiza munthu amene ali osowa munali ndi ine kapolo wa allah abdul hamid muhammad ajis